Saludi a totus, beni agataus e beni agatadas amigus e amigas de RTS Novas, sa trasmissioni chi dònnia annu circat de si contai Su mundu de sa cultura in Sardigna a partiri de is eventus. Custa est un'editzioni noa ca tèngiu su praxeri de presentai. Cust'annu teneus is òspitis in presèntzia, nareus, però fintzas in collegamentu Zoom. Oi po po fai, po incingiai sa s'editzioni noa de su programma ddu teneu ddus teneus poita funt duus in collegamentu Zoom po sa prima puntada de Novas. E teneus a Antoni Marchi de Gavoi. Saludi Antoni, bene acatau. Saludu a totus. Gràtzias.
E teneus a Marcello Marras de su CSC, de su Centro Servizi Culturali Unla de Aristanis. Saludi Marcello e gràtzias. Saludu a is artos.
Gràtzias meda. Intzandus, arribendi a is eventus chi s'abetant po custu acabu de cida e po sa cida chi 'enit, deu andu a lestru a fueddai cun Antoni Marchi, issu est gavuesu, intzandus de Gavoi, est unu de is sòtzius chi ant fundau su s'assòtziu L'isola delle storie de Gavoi, est ativu meda, sempri stètiu ativu meda in su mundu de sa cultura, de sa polìtica, at promòviu Candu at pòtziu sempri intzandus sa sa lingua sadra, sa cultura sadra. At traballau in sa metallurgica del Tirso Bolotana, fintzas at traballau in su serviziu veterinariu de sa Brabaxia de s'asl de Nugoro. At iscritu in s'Unione Sarda de su millinoixentusotantacuatru a su millinoixentusonorantotu. e at fundau sa domu de imprentas Papiros cun Diego Corraine, Gianni Usai, Gianfranco Pintore e medas atrus, però Fustei Antoni Marchi est ativu fintzas in atrus assòtzius, berus? Ita si podit contai de prus? Ma a Marcello chi lu connosco a barant'annus, nos semus connotos, amus fondadu su sòtziu S'Isprone, su sotziu de sa, po sarvare sa musica e sos ballos de Gavoi, poi dae S'Isprone est nasciu finzas sos tumbarinos, fui impinnau finzas in sa prima sotziedade ipica de, est nàschia in zona nostra, in su Nugoresu E poi su duamiza e tres, medas feminas e omines de bidda po contu issoro avian fatu ateras iniziativas culturales comente su festival Isola Rock e ateras cosas, zente de differente provenièntzia culturale e polìtica ant dessisu de si ponner pares e ant fundadu custu primu nùcleu de zente, namus, po Isola delle Storie, pares cun sos iscritores de de Casteddu e de totu sa Sardinna, a pustis lu namus, su chi su sucessu chi iat capitau, chi est capitau a Sergio Atzeni e tantos àteros si sun postos a iscrivere, fintzas in unu perìodu fintzas polìticu de unu tzertu autonomismu prus responsàbile. Nos ammentamus chi su duamiza e bator est istadu su fatu de Progetto Sardegna de de Renato Soru.
E medas iscritores sun intraos intro de custa idea, de custa cosa, cumpresu Marcello Fois, Giorgio Todde,
Flavio Soriga. E su frater, mannos sun istados. E
e cumenti dd'at bìviu sa, sa, sa bidda de Gavoi custu, sa nascida de custu festival, poita cust'annu. Sa bidda de Gavoi
aviat, aviat, non solu sa bidda de Gavoi, aviat respostu in unu modu istraordinariu. a custa novidade, mi', abituau solu a presentatziones de libros in sa biblioteca, in ateras cosas si fiat arribbande zente da totu su mundu, ca no fut solu unu unu festival de leteratura italiana, fut unu festival de leteratura internatzionale, sos ospites sun arribbaus dae totu su mundu po nd'ammentare unu, non s'annu de s'apertura però prima de li dare su premiu Nobel a Sun Tzu, mi paret chi si pronunziat gai, poi criende confortu cun su issente, no, est arribbau innoe duos annus prima de su premiu Nobel, ma Totu sos iscritores mannos de de s'ocasione sun arribbados a nois e in custu festival amus a tenner torra a Marcello Fois po sos sardos benit finzas Beppe Severgnini e Edoardo Albinati e Chiara Valerio Elvira Serra, Marco Varvello, eo so, no so citande totu sos chi m'ammento chi tenzo e ia, no. Beh, chi unu... scusare, chie no, chie no ammento, ma... Chi sicuramente unu si ponit in su giassu de...
iscritores estranieros. Teniat presente bint'annos aedus su primu festival Poi sos chi sun bennidos a pustis bi an copiadu sa formula e dae dae su festival e depo narrer chi copiadu bene ca me medas festival sun sun irrennessios No, nci ndi funt medas oi, eh. E in Gavoi Namus, chentza Gavoi custu festival no dest a esisti, sa bidda si prestat, no est solu una chistione de ospitalidadi o de bellesa estetica, tenimus presenti chi in Gavoi sun istadas ristruturadas prus de dughentas domos, est una bidda de granitu, inue bi s'aperint sa sorte, sas donos, immazinamus totu totu custa zente chi nos est arribbada su primu annu, deghe, bindi, bintimiza pessonas e sa zente aperiat sas donos fintzas po andare in bagno, po po una tassa 'e abba, po
Certu, po meda solu. E penso chi siat istadu custu sa molla printzipali, custu bisonzu de de cultura, naro namus fintzas internatzionali e identitaria a su matessi momentu.
E imoi chi ddu chi dd'apariciat su su festival, poita s'Isola delle Storie s'assotziu at cambiau me is annus sa nareus sa sa strutura organizativa,

s'acasazamentu de sa zente e in custos annos si che sun andados sos de Asteddu chi an fondadu unu festival de issoro, calecunu aiat poi fondadu su festival de Sèneghe s'annu totu s'annu in fatu, su duemilacincu, e ateros e poi tantos ateros tantos ateros festival E sas istruturas de Gavoi, ancari tenimus tres albergos in su lagu 'e Gùsana, medas bed and breakfast, medas ristorantes e ateras cosas, calecunu at serrau puru, ca Gavoi at perdiu, comente totu sas biddas a fùrriu, at perdiu medas abitantes Su festival 'udi fintzas unu modu po contrastare custu,
ma non bastat, eret ateras politicas chi non sun aende assolutamente.
E certu, su festival tenit fintzas custa punna. Su festival tenit, si, za l'intendo, tenit Frecuentau medìssimu est aspetau, non tenimus prus unu postu in Gavoi, poi est bene publicizau como in sos mèdias, in sos mèdios e si podet intrare in su situ e ischire, però b'at zente chi at prenotau in Olìana, in Orgosolo, in Nùgoro, in Aritzu, in Fonne, in Ollolai, in sas biddas a fùrriu, E custu est, est importante, ma est, est un episodiu. Mm. E, ma est, est, est... Eret ateras politicas po firmare su spopolamento. Mm.
Però custa est una manera bona, profetosa, intelligenti, non sceti po frimai su spopolamentu, cumenti at nau Fustei, ma fintzas po ponni impari totu is fortzas de biddas de su territoriu. Ah, eh, Una, una cosa, est beru chi Autunnu in Barbagia at torrau a bogare a campu sa gastronomia de sa traditzione, de su connotu, però depo nàrrere chi in d'una in d'unu tzertu mundu culturale de an comintzau a connòschere ite cheriat nàrrere Chilòmetro zero de su ite mandiare de custas cosas, a dimandare de s'erbuzu, a dimandare de totu sas cosas chi semus in gradu 'e produrre, non solu in Gavoi ma fintzas in sas biddas a fùrriu. Certu, custa est una manera ca creat, cumenti 'e nai, indotu, no? No est sceti una manera de promovi sa cultura, sa literadura, ma fintzas pro po is produtus de su territoriu. Su festival at creau fintzas unu de sos ristorantes prus rinomaus chi bi fiat, non solu in Gavoi ma in totu sa Barbagia e in totu sa provintzia 'e Nugoro, poi po aterus motivus como est serrau ma speramus de Spereus chi potzat torrai a aberri su ristoranti, no sceti s'aposentu de. Su ristoranti 'e Santa Rughe, inube nois aimus sos eventos, in su locale l'amus fatu a merie e torra, sempre su matessi logu insomma. Eus a torrai a fueddai de is logus, certu. Est continuidade naro. Benende a tui immoi Marcello, Marcello tui sesi de Ilartzi però bivis in Aristensi de su norantottu, berus? Si.
Poita traballas, sesi su diretori de su duamilla e ses de su Centru Servitzios Culturalis de s'UNLA de Aristensi e ti ocupas de fai divulgatzioni, de de fai documentatzioni, de fai promovidura de sa cultura, de librus, de cinema, E intzandus su traballu tuu est culturali però est fintzas sotziali, poita s'ambitu is dus ambitus funt acapiaus, funt intrallatzaus. E cali est sa mission de s'unla de Aristanis? Ma sa mission de s'unla de Aristanis est cussa chi tenimus de su barantasette e poi de candu funt naschius sos centros servizi culturali cun sa sos Casmez e Est abarrada sempre prus forte, est cussa de abarrare in mesu 'e sa zente, iscurtende sa zente e faende cussa chi in italianu namus educazione permanente, ma non poita depimus, nois semus, andamus a imparare sos ateros, ma poita cun sos ateros imparamus impari e intende su bisonzu de traballare cun issos in una programmazione de atividades diferentes. No, sa diferentzia de unu centru comente su nostru no est cussa de fai eventos no mannos, est propriu cussa de triballare die po die in mesu a chie benit innoghe o andare a chircare finzas sa zente e intender sos bisonzos e cun issos fai una programmazione de attivitade culturale.
E insomma, intzandus sa populatzioni, sa genti est fintzas pigat parti ativamenti a a is rassinnias, a is eventus, po nai imoi ca est inghitzau de una pariga 'e dis custa rassinnia, custu eventu chi seis fadendi in su centro servizi culturali ca est il giardini al centro, il giardino del centro, ca, il giardino del centro, ca est Teneis unu programma arricu poita si movit intra su cinema, intra sa promovidura de libburus, de fintzas atobius prus podeus nai politicus o acapiaus a s'ambitu sotziali, no sceti culturali. A s'ambitu sotziali. Intrendi in su, nareus, in su titulu de custu de custu eventu chi eis apariciau, De ondi nascit sa sa idea de custa rassigna e e su tema de su viaggiu, poita su tema de su viaggiu est viaggi e spostamenti, berus ca est su nomini de custa de custa rassigna, de onde benit su nomini de sa su tema de su de s'eventu? Ma su tema, nois ogni annu chircamus unu tema diversu e il giardino del centro po nois est unu momentu de importu mannu in sa programmatzioni de s'atividadi nostra e semus giai a sa de bindighi comente editzioni E, comente as nau tue, fintzas su giardinu nostru est preparau dae sa zente chi bivet su centru, cioè totu a ddu puliri, a ddu sistemare, a ddu torrare a ponnere a postu, sunt volontarios, amigos de su centru chi enint cun custa basca a trimballare e a sistemare po essi totu bellu su sero candu comintzamos a sas noe de sero a fai is atividadis. Su tema naschet diaici chi bidimus unu pagu ite sunt sos temas chi interessant a sa zente e bistu totu su chi est capitande in su mundu chi si est amachiande sempre de prus, ocannu amus detzidu de fai custu tema viaggi e spostamenti e giogande in pitze su faeddu in italianu spostamenti
chi si fait arresonare po ite cheret narrer a s'ispostare, cioè su viaggiu, poita nois magari como in su mesi de s'estiu totu su viaggiu est andai a fai vacanza in calicunu logu, ma su viaggiu no est solu custu, su viaggiu est chie finzas de terra nostra andat foras po chircare traballu o chie de atera, de terra anzena 'enit in terra nostra a chircare traballu o chircare una vida diversa chie est fuinde e chie si nde depet andare dae sa terra sua poite ddu est una gherra, ddu est una situatzione de povertade manna meda e zente chi si depet pònnere in viàgiu poite tenet problemas de salude e depet andare in un'àteru logu unu chi si movet po curiosidade, no? Como nois cras a Chenàbura tenimus òspite custu pitzocu de sa Regione Marche, Roberto Trisciani, e issu est, tenit, at fundau unu sòtziu e traballat in Sud Sudan. E allora su su contu e s'istòria sua est de de su viagiare est prima s'istòria pròpriu personale, chi at seberau de partire de de s'Italia e andare in d'unu zona de su mundu chi est in una situatzione pesante meda, grave de gherra, pius a tempus e ancora oi no est facile, e fait custu viaggiu po andare in unu atteru logu e traballare in mesu a sa zente de su Sudan faende iscolas, faende attividade cun s'agricoltura, no? Quindi est una differente modu de viaggiare, oppure tenimus ospite su bindighi Ibrahima Lo, Ibrahima Lo est unu pitzocu senegalesu chi at iscritu Pane e acqua ed est su chi at fatu nàschere
Est unu pròpriu unu viàgiu, intèndere Ibrahima chi chistionat de s'esperièntzia sua de candu est partidu de su Senegal a candu est arribau in Itàlia, est durau annos custu viàgiu E su chi est faende issu como de nou, poite sighit a viagiare andande peri sas iscolas in diversos logos a chistionare de s'esperienza non solu sua, poite poi per me est una persona meda alligra e poi est una persona positiva, no, mancari chi contat cosas de importu mannu e graves chi at tentu issu, ma est sempre positiva. Est istudiante, como est diplomadu, E chi at a fai s'atòbiu cun Ibrahima? Chi at a essi, chi nci at a essi cun issu? Cun issu ddu at a essi Peppe Manias de sa Biblioteca Gramsciana. Ah, ddu connosceus a Peppe.
Fait issu, s'atòbiu dd'at a coordinare issu. Poi tenimus ateros ospites, at a benni Silvia Bencini cun Luca Bravi de s'Universidade de Firenze e chistionant de i viaggi della memoria, cioè sos logos tipo Auschwitz, Srebrenica, Logos in ue insomma s'istoria est passada e at fatu unu dannu mannu mannu mannu po tennere comente sempre de imparare de su chi est istadu su passadu e chircare de non fagher sas proprias
errores chi amus fatu no fintzas a oe
E eh. poi tenimus meda cinema, su primu atobiu fiat s'atera die su primu de Triulas, cun Il bambino che scoprì il mondo, custu film animazione bellissima brasiliana chi fiat candidata finza a s'Oscar mm -hmm. ed est unu traballu bellu de custu pipiu chi fait de unu andat in crica de su babbu peri su mundu e biet totu sas cosas bellas e totu sas cosas malas de su mundu e comintzat a ddu connoschere. Est poi sempre, s'àteru viàgiu est su viàgiu chi ognunu de nois fait aintru de issu, no? Unu viàgiu chi faghet. Su viàgiu cumenti topos, poita su viàgiu est unu topos literàriu. de sa literadura de sempri, ddu scideus de s'Odissea,
sempri stètiu imperau po contai cumenti cumenti s'ammanniant is culturas, cumenti crescit s'òmini, sa fèmmia, is personas, cumenti podint s'arrelatai cun is atrus, su viagiu cumenti as nau tui est fintzas interiori, no est sceti a si movi in su in su tretu me is logus ma fintzas a connosci a A sei, a su sei propriu. E gràtzias Marcello, ap'a torrai anche tui po torrai a fueddai de de su de s'eventu e de is atividadis chi apariciais in su in s'UNLA de Aristanis. Deu immoi torru anche Antoni Marchi po sighiri su contu de su de sa de custa editzioni de su festival ca est inghitzada ariseu su tres e Antoni Fustei at arremonau is nominis chi ant partecipau a su festival e is chi ant a partecipau in custa in custa edizioni. Si podit mancai anticipai callincunu atobiu e a unde si faint custus atobius in Gavoi? Gavoi da 'and'est nasciu su festival at seperau Logos identitarios, torramos sempre a a custu fueddu.
E tenent unu significu mannu po sa vidda e a manzanu b'at sempre calincuna chistionada mescamente supra sas tematicas de de sas eminas in in S'Antana 'e Susu chistionan da una domo antiga, sa pratza est acanta a una cresia est istada ristruturada, est unu bellu logu, a beru ma est unu bellu logu mescamente po sos temas de importu poi a mesu die andamus a Sant'Antiocu un'atera cresia inue b'est sa tenda parimus in unu acampamentu tuareg, poi a merie in sa pratza 'e sas eminas b'at unu murallione artu e semus in s'umbra, ma in mesu bidda b'at un'ateru un'ateru eventu de eminas, poi torramus

ateros logos no che mi so irmentiande in su festival leterariu sa parte prus importante no est sa 'e sos mannos ma 'e sos pitzinnos cado no su programma po sos pitzinnos est meda meda prus mannu nde sun baranta eventos igue e infati benit pitzinnos finzas dae sas biddas a curtziu che nde benit dae Nùgoro che Medas famìllias batin sos pitzinnos dae Casteddu, dae Sàssaris, s'acarròmpan una die, duas dies. E cherio torrare a su chi at nau Marcello supra sos temas de s'ispopolamentu, ocannu b'at un'eventu chi amus invitadu s'iscritore irlandesu Colmo Toibin

po si che morit sa gana, in su milleotientos avian postu solu patatas, est arribbada una maladia, at distrutu sa patata, est mortu unu milione e mesu de zente de gana. Eia, e custu est unu eventu disastrosu. E custu iscritore non chistionat solu apuntu de su de cumenti sa zente depet triballare e mandiare e tesinare, ma fintzas andat a iscabare in intro de sa mente e de s'anima ite est sa nostalgia, ite cheret nare. E est paris cun una cun una craramenti a custos los intervistat Chiara Valerio chi a su festival de Gavoi est vènnida prus de una borta nos at dadu una manu 'e azudu manna E b'at fintzas custa architeto palestinesa, su matessi, incue puru non si chistionat solu de economia, si chistionat beru de sentimentu, de sos logos issoro chi non sun prus issoro, a sos colonos chi l'ant pigadu sa terra Però fintzas tenet unu tonu in sa tragicidade de sa situatzione, fintzas unu pagu ite ite, si nde bufonat puru, unu pagu de autoironia de ironia colletiva, po nàrrere, medas eventos pertenint cosas chi semus rivivende nois da un'atru puntu 'e vista e nos podet azudare cummentu nant cummentu nant Marcello prima. Dopu biu immoi sa tèngiu innoi sa sa pàgina su giassu de l'isola delle storie isola delle storie punto it ca est su giassu de su festival innui s'agatat totu su programma beni detalliau
Eh, a s'ammentare totu. No, no, però, eh, cumenti, cumenti fustei chistionat, deu circu is informatzionis me in su giassu po, po donai is informatzionis apitzus de, de is atobius, custu cun, cun su, su scridori irlandesu, cun Com Toibin, s'at a fai, s'at a fai crasi sabadu su cincu a Gavoi, a is sete e mesu in Sant'Antiogru, e si zerriat i luoghi che ci attraversano. Su tìtulu de s'eventu de s'atòbiu cun Chiara Valerio e nc'est Juana Sommermann-Weber ca fait sa tradutzione e sa furriadura de s'ingresu a s'italianu. Intzandus custu puru est, custu eventu si ddu depeus arregodai e immoi castiendi fintzas a sa totu su festival. Cumenti si tzerriat sa s'architeta chi at arremonau? Non si dda arregodat. Suad Amiry.

Ca est in... in uh... eh, Paola Caridi est s'iscritrice, chi aviat fundau Lettera 22 e, mm, mm, mm, mm, e apo tentu sa fortuna, eh, de la connòschere, m'ammento sian duos o tres annos fa, ed a issa tando in Gerusalemme e chistionabat de istòrias piticas de Gerusalemme e deo imbetzes fui ghirande dae Gerusalemme pagos meses prima, fumis andaos cun amministradores cumbidados dae amministratores galizianos e infati nos acumpanzabat sa s'ambasciatore spagnolu, eccu fut arrumbada unu pagu ispantada cando l'aviu nau, chi aviu connotu sa vice governatrice de Gerusalemme, at nau, non b'adia galu su sette de ottobre s'istória 'e Gaza, e fut unu perìudu chi non b'adia tensiones arribbadas a custu puntu de custu isperdíssiu chi est capitande, chi est capitande como E l'aviu nau, l'aviu dimandau a sa vicegovernatrice, chi fut una una zudea ispagnola de barantatres annus, andalusa, cale fut su problema prus mannu de Gerusalemme e issa tra su seriu e unu pagu fata at nau,

at tzitau a Sun Tzu, chi est cuddu chi at scritu L'arte della guerra, chi unu chi si ponet a fai politica lu depet lèghere, però s'iscritore poi l'ant dau su premiu Nobel cun Mo Yan, mancu male, s'assistenti no, E poita fustei... Cominçat a segare in tempes. Fustei est in sa sede de l'Isola delle Storie intzandus, poita immoi me is dis de su festival, nci at a essi unu, unu fermentu continu, no? E... De genti chi andat e benit. Semus duas òmines e sette oto fèminas. Ah, eh, bellu. Eh, ah nci depit essi. Intzandus su, su festival dd'aparìciant prus ca, sa, sa, s'assòtziu immoi ddu, eh, ddu manìgiant totus fèminas funti, sì, in sa, in sa eh, organizzazione. Su, su gruppo, namus, dirigente, su prus chi est presente totus sun totu fèminas. Totu fèminas. Eh. Ah, bellu, si praxit. Però no funt sempri stètias fèmias in sa in s'organizatzioni de su fèstival, cumenti cumenti est cambiada sa... Eh beh, sa b'est istau presidente, b'est istau Giorgio Todde e poi Marcello Fois po medas annus e poi est intrada Maria Giovanna Serusi chi est atualmente Ca imoi est sa presidente.
gavoesa, insinnante de inglesu chi est sa presidente. Però totu sas àteras sòcias, Marcella Mulas, Ester Lai, Uccia Podda, totu fèminas. Si che las aguantamus.
Est unu traballu ca bolit atentzioni, ca bolit cura, ca bolit impinnu, passioni, intzandus beni che bèngiant prus fèmias po traballai a sa organizatzioni de totu is festival. Semus de acordu. Tremor dentro. No, deo puru seu de acordu e ddas saludu e ddis torru gràtzias po, po custu bellu festival chi, chi ant apariciau e chi ant donau su stessu s'oportunidadi de ndi fueddai in sa sedi insoru de Gavoi. E immoi torru pagu pagu anche, anche s'amigu Marcello, Marcello Marras po sighiri su su con, s'arrexonu, s'arrexonada apitzus de de, su, de s'eventu Il Giardino del Centro e poita immoi cun, cun Antoni Marchi fiaus fueddendi de, fintzas de is problemas de s'atualidadi ca nci funt in cussu momentu de, cumenti as nau tui, de su mundu ca s'est Ah, s'est acabau de amachiai e intzandus. A fundu a susu. Eh, s'est furriau a fundu a susu, po nai, po ddu nai aici cun d-unu eufemismu, e est bellu poita custu, bellu ca is eventus cumenti cussu chi seis, chi eis apariciau in Aristanis, su festival de Gavoi, si potint arrexonai apitzus de de custas problematicas, de custus temas ca funt de atualidadi. Intzandus sa cultura, sa literadura no est sceti a fueddai de libburus de cultura, nareus, literaria, ma fintzas de si portai a arrexonai de cumenti esti su mundu de immoi. E cun su cun su eventu Viaggia e spostamenti siguramenti custu tipu de traballu Ddu teneis, ddu fadeis po po totu s'arrassinnia. S'arrassinnia chi sighit fintzas a s'acabu de su mese Trèulas, berus Marcello? Si, fini su propriu s'ùrtima die de Trìulas, su trentunu, fini sa sa sos sos atòbios. E comente fia nande tue, si unu poi biat totu su programma, atzapat sempre Su su chi tue fis nande, no? Pensa ca prima apo nau de sos viaggios de sa memoria cun Silvia Bencini e cun Luca Bravi, sa chi faimus su deghe otto, su titulu est custu, Auschwitz, percorsi di memoria attiva, luoghi e oggetti tra passato e presente. Su primu attobiu chi faimus cun Dromos, aperimus cun unu film de su duamilla e bintibattoro chi s'intitolat I bambini di Gaza. mm. e non, non ddu amus postu acostau aposta. Mm. E, poita s'istòria de mm. chi ant tentu sos ebreos, s'estermìniu chi ant tentu, est un'istòria terribile certo. chi, amus, chi at bìviu su, su genere umanu. Ma si si ebbit biende como in Gaza, custu film est ambientau prima de su 7 de de, de Santu De su sete de su Meseladamine. De Santu Aine. E, però fai bie comente bivent custos pipios in custa situazione. Mm. Ca funt vìtimas prus mannas. Ca funt vìtimas de cando bombardat Israele, ma funt vìtimas de su terrorismu, poita Hamas abarrat in mesu e de cando funt pipios cricant de ddos addestrare e sunt si bivent sempre cuados o no, però sunt pipios. E custu film est fatu meda bene, est tostu comente film, est unu film impegnativu, però est fintzas unu film de isperantzia, isperemus chi si càmbiet, cioè sa cosa est chi semus biviende in custa Custa muta est una cosa terribile, no? Pensare chi ogna die, ogna die, ogna die intendimus chi ndi sunt mortos chentu, treghentos, chi semus chi sunt pipios, chi sunt betzos, chi sunt feminas, chi non tenent nessuna crupa, chi sunt in domo issoro, Custa cosa est una cosa terribile. Assora custu viaggiu e spostamenti arresonat fintzas de totu custas cosas. Cando chistoneamus de su viaggiu de Ibrahima Lo, chi partit de su Senegal poite est istau fintzas perseguitau e depet, si depet andare, ma andat a finire in Libia e andat a finire in cussa presone chi ancora oe tenent zente aintro e no est una presone in ue tue tenes, comente namus noi, e bai ma ddoi est su letu, ma tenent sas fesi, no, in cue benint torturados die po die. E assora cumprendes e chircamus de arresonare cun custas personas chi ti contant su chi ant biviu.
Mm. Certu, est tropu... Eh, arregodaus cando est s'atobiu cun la mia voce, cun Ibrahim Allò, ca est su martis, su 15 de Treulas. Didi. E... Cenàbara, su 18, Auschwitz, percorsi di memoria attiva, luoghi e oggetti tra passato e presente cun Silvia Bencini e impari cun Luca Bravi. E martis su bintidusu de trèulas su in s'arrassigna The Faces of Hope cun su film I bambini di Gaza, Sulle onde della libertà de de Loris Lai de su duamilla e binticuatru, ca est unu documentàriu de importu mannu chi 'oleus arregodai No Other Land, ca est su su film de su colletivu de registas palestinesus chi ant bintu cust'annu s'Oscar cumenti mellus documentàriu Custu puru est unu film chi ant fatu prima de su seti de Ladamini de su duamilla e bintitres, però giai si fadiat biri cumenti fiat sa situatzioni in in Gaza, in Palestina, intzandus est u' atru film chi depeus biri obbligatoriu, No other land. Gratzias Marcello. Ci funt puru però atobius o laboratorius po pipius in custa rassigna?
Allora, ocannu no, non nd'amus programmadu atividade po sos atividade po sos pipios e faghimus atera cosa in su restu de s'annu ma ocannu non, po s'istiu amus fatu solu s'atividade po is mannos, po is mannos. Ateros annus amus fatu traballos in collaboratzione fintzas cun ateras bibliotecas, nd'amus fatos semper medas E invece amus a fare film e atera laboratorios como in atonzu po sos pipios. Intzandus 'oleus arregodai donai is coordinadas po agatai su programma de totu su s'eventu. Dd'arregodaus sa rassegna Il giardino del centro, sa de cuindixi editzionis ca si fait in su giardinu de s'Unla in via Carpaccio nobe, berus. in Aristanis, fintzas su trintunu de su mesi 'e trèulas a is noi oras, a is noi oras de merì.
E poi insoma unu podet andai in su situ nostru centroserviziculturali.it o in sa pagina Facebook e atzapat totus sas informatziones de s'atividadi chi faimus. Dai, gràtzias meda Marcello, immoi torru unu momentu, unu momentu anche Antonio Marchi po serrai custa custa bella arrexonada apitzus de su festival L'isola delle storie, po ddi domandai cantu is giovanus e is pipius pigant parti a custu, a custu festival, imoi ndi fiaus arrexonendi cun Marcello, però fintzas in in Gavoi ddoi funt laboratorius po is pipius, po is giovunus, però cantu apustis sighint issus puru is eventus, is atobius de su festival?
Deu pensu chi sa cosa prus de importu de su fèstival siat sos bolontàrios, totu custos pitzinnos, dae sas iscolas elementares a sas mèdias, a su liceo, a s'istituto tècnicu, partètzipan, partetzipande. Est cun sas mallieddas issoro rùbias, los bides andande, nde at unu muntone, e dan una manu de azudu manna,
a beru manna.

de su Mam in, in su Museu de sa, del Fiore Sardo, no? Mm, mm, eh, mm. E intzandus in su, in su Giassu... Est in mustras apertas.
Aha.
E puru e poi b'at bintzas ispontaneidade in sas domos calecunu aet ateras mustras, sunt totu cosas de bier, ain bier bintzas sos prodotos locales e ateras cosas. Non sun organizadas dae su festival ma Sunt intro intro de sa de sa bidda. Però po sa genti chi at a andai, chi andat a in Gavoi custas dis po su festival at at agatai s'accoglienza bella de de Gavoi fintzas me is domus de sa bidda, poita pointi. Poi mi nche so dimentiau de Una bella osa chi si aet est su sapadu notte a pustis de mesu notte a pustis inios sos atobios e est una osa chi nos an opiau in meda logos est il mirto con l'autore una osa sarda finzas su mirto nana chi siat un'identidade nostra a propositu de identidade e si e si init cun unu pagu 'e musica e ballos e atteras cosas a pustis sustenuta. Intzandus fintzas a su noti, a su noti 'e tradu, si trigat cun su festival. Si, cun sa pagu noti mescamente. at trigadìu poi at cumentzai at mangiau, duncas unu festival aici arricu, aici bellu, aici Prenu de atividadis, de atobius, in totus logus de sa bidda, intzandus s'arregodaus l'Isola delle Storie, su Festival de Gavoi, inghitzau eriseu fintzas a dominigu su ses e triulas, in Gavoi naturalmenti, agataus su su programma cumpletu. Cali funt, Antoni, po serrai custa custa ciaciarrada, is sfidas de su de s'assotziu e de su festival po su benidori?
No, mi so assentau, m'enta sa conca, no apo cumpresu it'est. Cali funt is desafios, is isfidas de su de su sòtziu Isola delle Storie e de su fèstival po su benidori? Cali funt is cosas ca ancora si podint fai, amellorai, cambiai?
Eo penso a pustis de bint'annos sa formula est sempri sa matessi e funtzionat. E funtzionat.
Però po disitzu meu aiat istetiu fatu fintzas canc'ateru eventu, po narrer, presentare unu libru de un'iscritore sardu in sardu po ponnere a cunfrontu sa leteratura nostra cun sa leteratura de totu su mundu, non cun s'italiana, ma cun cun sa leteratura de totu su mundu. Eh, però bah, già mi parit ca già ddoi est custa atentzioni, no, a pitzus de sa, sì. de sa literadura nostra, no, in su festival, si donat boxi. Torramus a su chi amos nau prima, chi b'at sa leteratura sarda in limba italiana, e po mene est sempre leteratura italiana, sa let e sa leteratura sarda in sardu est leteratura sarda. Eh, custu est unu bellu, custa est una bella chistioni, eh, unu pagu, unu pagu ostica.
Lo dico, no est chistiones de festival ebbia custu. No, no, e noi ci depe ci depint Est meda intrai polìtica, eh, est est meda polìtica. polìtica, est antropològica, beru su Marcello. Eh, si Est una una si non chistione manna. iscrita in iscola, si si no amus a biere sa matematica, sa ragioneria, su diritu, insinnai in sardu at a essi difficile poi.
Eh, certu. Deu 'ollia torrai anche Marcello immoi, poita Marcello Marras de su CSC de s'UNLA de Aristaisi, po fueddai de, eh, de s'eventu chi est, chi at apariciau, il giardino, il giardino del centro. E cun Marcello seus arregio- arrexonendi apitzus de su programma de custu, de cust'eventu. Giai s'at arregodau cali funt is eventus in programma, is atòbius in programma e calli est sa s'obietivu, nareus sa punna, de custu de custu eventu chi est arribau a sa de cuindixi editzionis immoi in su duamilla e binticincu. Marcello, tue as nau ca sa genti pigat parti ativamenti, no sceti a is atòbius poita nci nc'est meda genti, ma fintzas po po apariciai po po curai su su giardinu. Deu tèngio innoi sa maglietta Giardinieri d'assalto ca est su tìtulu de unu documentàriu de Angelo Camba chi fueddat de su guerrilla gardening, de custu fenòmenu de cumenti podeus podeus pigai nosu cura de sa de is zonas bidris de de biddas de citadis po de ponni matas froris aundi non ci funt e custu puru est mi parrit unu bellu esempiu de guerrilla gardening o de giardinieri d'assalto ca podit sighiri su giardinu de su de s'unla berus No, beh, si, nois amus comintzau a torrare a, a cumandare in su giardinu nostru e in su duamilla e deghe cun custas personas, volontàrios chi ant nau, ma poita non si ddu sistemamus unu pagu, fiat abandonau e male postu. E a bellu a bellu dd'amus sistemau, postu calicuna pranta e calicunu frore A sa fine est diventau unu logu po faere atividade e s'at fatu essiri a cumintzare a faere apuntu, a faere sas cosas in s'estiu in foras. Medas atividades, calincuna de is atividades chi tenimus de sos atobios chi tenimus in su programma nostru E biet comente protagonistas personas chi sunt, enint comente, namus in italianu, utentes, comente personas chi frecuentant su centru, no? Prima apo nominau s'atobiu de Roberto Trisciani e at esser coordinada custa cuss'atobiu de Manuele Pinna chi est una de sas personas chi est iscrita a su centru nostru e finzas Peppe Mania est un'atera persona iscrita a su centru e medas bortas ddoe suntis sos nostros utentes chi diventant protagonistas de atividade e custa est un'atera cosa importante. A pensende a su chi at nau prima Antoni in pitzus de sas 'iddas chi si isboidant in medas logos de sa Sardigna e in sa provintzia de Aristanis custa cosa est meda meda
tenimus medas biddas chi sunt non tenent nemmancu milli de abitantes e Unu de sos atobios, su de s'oto de Triulas, tenimus ospite Anna Rizzo. Anna Rizzo at iscritu custu libru chi s'intitola I paesi invisibili, est un'antropologa e at fatu unu traballu mannu, de importu mannu, po chi issa andat a biver in custos logos inue ddoe sunt trinta, baranta personas, dughentas personas e traballat cun sa zente, paris cun sa zente e poninde in campu totu sas difficoltades chi ddoe suntis in custas 'iddas, poite Antoni ddu fiat zai nande prima, cioè e e issa appuntu fait custu viaggiu e movimentu e propriu spostamenti in in diversos logos de s'Italia e ed est propriu cussu de traballare cun sa zente partinde da sos problemas chi ddoe suntis, poite E tenes arresone, non bastat unu festival, prima ddoe depet essi totu un'ateru traballu cun sa zente, no, ddoe cherent servitzios postos, servitzios chi funtzionant ognia die, de cosa de de salude, de cosa, istradas chi chi funtzionant, sa connessione, sa no. E issa custu libru est meda bellu poita insoma issa est bint'annus chi traballat in custa cun custas fainas e nd'ischit meda e at biviu meda in mesu 'e sa zente ed est unu de sos atobios bellos. Ateru atobiu de bator annos chi tenimus Dromos in domo nostra. Ah, essu.
Custu t'olia preguntai de Dromos, de custa collaboratzioni cun Dromos. Eh, custa est una collaboratzione bella, si fait piaghere poita nois semus una de sas realtades istoricas, culturales de Oristanis Ddoe semus dae su millenoigentosessantasete sèmpere in atividade e Dromos est unu de sos fèstival prus betzos chi tenemus in Sardigna, chi at comintzadu, su fèstival de mùsica, at comintzadu solu cun sa mùsica de artistas sardos in sos primos annos noranta e poi at bellu bellu bellu bellu bellu bellu, como si non sbaglio semus a sa de bentisete de editziones e amo de paritzos annos amo traballau Comente collaboratzione si domandaiant calicunu film po dde ponere in su festival soro. Poi invece bator annos faet Tore Corona s'at nau, ma poite non faimus una rassegna propriu cun isartos de Dromos in su giardinu de isartos e isartos faiais sa selezione de sos film in base a su tema chi nois giamus. Ocannu su tema est hope, speranza, andiat benissimu cun su tema fintzas nostru, quindi faimus custos tres atobios, su bintiduos, su bintitres e su bintotto de triulas e ogna film est apertu de unu set musicale quindi ddoe funtis musicistas sardos chi sonant e non solu sardos prima de su film po unu binti minutos e poi si partit cun su film. E po nois custa collaboratzione est importante poita est unu bellu, su traballu nostru est bellu poita tue T'atòbias cun meda personas, fintzas cun ideas diversas, e ogni 'orta chi tue comente su viàgiu e s'ispostamentu, est bellu poita tue partis chi ses una persona, ma candu semper candu torras de unu viàgiu, candu atòbias ateros, candu torras ses semper calicuna cosa de diversu de candu ses partiu.
Eh certu, poita custu custu tema de su viaggiu cumenti eus nau a s'inghizu esti unu unu tema nareus ca tenidi esti stratificau meda poita su viaggiu esti cumenti a nai si movi me is logus però esti a si movi intri nosu esti a connosci is culturas esti a connosci is linguas puru custu aspettu linguisticu esti de importu mannu po bosatrus ca apariciaisi atobius presentadas de libburus e de filmis ca funt fueddaus o scritus, funt scritus in atras linguas, intzandus puru custa, puru dd'eus biu cun is ospitis chi chi nc'ant a essi in custu eventu, s'ant fueddai o s'ant intendi atras linguas, custu fintzas est u' aspettu meda importanti e custa collaboratzioni de su Dromos siguramenti eus ascurtai puru is lìnguas de is musicistas de sa genti chi at a sonai in custus atòbius e po fintzas a fai acostai a su pùbricu a lìnguas mancai chi connoscint prus pagu, o no intendint aici meda. Candu inghitzat su Dromos a s'acabu de su mes'e treulas, berus?
Su festival mannu o su cun nois? Cun bosatrus est su bintiduus, berus? Si, su bintiduus, bintitres e bintotto. Bintiduus, bintitres e bintotto. Zai comintzat cun calicun'atera zai atividadi de cuncertu e poi sa parte manna est in su mese de austu. Su mese de austu ca si fait in Aristanis, in Tarros, in medas logus. In diversus logus, si, in Neoneli. In Mragaxori. in medas logos e insomma est diventadu unu festival de importu mannu e comente fias nande tue sa cosa bella est finzas de atzappare musicistas, artistas chi andaiant de dogna logu quindi cun diversidade de sonus de limba, de istrumentos diversos de sos nostros calcuna 'orta E custu est una cosa chi fait crescher sa zente, no. Finza comente certu s'obietivu mannu est propriu traballare in pitzus 'e sa diversidade, totu sa diversidade, poita ognunu de nois tenet calincuna cosa de diversu, ma cando sene intendes limbas diversas, musica diversa, traditzione diversa, modu de chistionare Fintzas a modos de si mòvere e de ballare chi sunt diferentes est sempri bellu poita ti fait connòschere àteros, no? Ti depes ponni sempri cun cussa, depis essi curiosu de su chi andas a bìdere. E custu puru est un'ateru sensu, un'ateru sentidu de su de su fueddu, viàgiu, ca ddu podeus fintzas declinai cust'atera manera de viagiai cun sa cun sa conca, e fintzas de viagiai cun is linguas e cun totu custa arrichesa culturali chi chi s'as arremonau tui fintzas cun sa musica. Intzandus deu si torru gràtzias po custa bella arrexonada pitzus de is eventus, i Giardini del Centro, viaggi e spostamenti me in su Centro Servizi Culturali de s'Unla de Aristanis, gràtzias a Marcello Marras, su diretori po nd'ai fueddau cun nosu. Gràtzias a bosatrus. Gràtzias a bois. E in bocca al lupo diaderas po custu po custu eventu e a majora puru bona sorti bona fortuna a su festival l'isola delle storie de Gavoi e Antoni Marchi. Una cosa nos torrare a intendere. E certu seus torrai a bì finzas in presentzia nareus in diretta o dal vivo mellus ca in zoom e in Gavoi po po sighiri po sighiri totu is eventus in programma e mancai puru Puru po atrus eventus. Gràtzias Antoni.
Adiosu.
Adiosu e gràtzias. E nosu sigheus presentendi, arremonendi cali funt is eventus in programma po custu acabu de cida, poita nci ndi funt una bella pariga, po nai a sa sadra. Giai eus fueddau meda de is eventus de s'Unla de Aristanis, de il Giardini del Centro, cummente ddu nau podeis agatai su su programma me su giassu etotu de su CSC Unla de Aristanis, eus fueddau de su festival L'isola delle storie de Gavoi, però si arregodaus ca ci funt atrus eventus in programma e ci ndi funt medas cummente s'Ardia de Sedilo, s'Ardia de Santu Antine, dominiga su sesi de su mese de treulas est a nai custa dominiga, lunis su seti in Sèdilo. S'Àrdia si fait puru in Putumajore su sesi e su seti, su sesi a partiri de is ses e mesu e su seti de trèulas a is dexi e mesu de meri de meri de de mengianu perdonaimi. Nc'at a essi oi etotu su cuatru, sa presentada de su filmi Sos mortos de Alos de Daniele Atzeni me in sa rassegna Estate a Normann duamillabinticincu in su villaggiu minerariu Normann, in sa localidadi de Santu Giuanni in Gonnesa. Agatais in su giassu villaggionormann puntu it totu is proietzionis, is eventus in programma. Si arregodu ca est inghitzada su bintises de su mese Làmparas sa rassigna Si muove la città, ca est sa segunda editzione de custa rassigna ca si faet in totu sa sa citadi de Casteddu, intzandus me is logus de sa citadi de Casteddu, cun cuncertus e cun proietzionis de de filmis. E po nai, mrecuis, de cida chi 'enit su noi, E a is noi oras e mesu in sa peatza, sa pratza San Cosimo, s'at a fai sa proietzioni de su filmi L'amore e la gloria, la giovane deledda de Maria Grazia Perria chi at chi at a presentai su filmi etotu. su dexasseti, sa de dexasseti editzionis de sa rassigna Notti a Monte Sirai in Carbonia, inghitzat Crasi. Su cincu, a is noi oras e mesu, cun s'atore e regista Sergio Rubini ca si faet una un'alligidura scenica de sa opera Le città invisibili de Italo Calvino. A pustis est inghitzada ariseu sa rassigna, sa de ses editzionis de sa rassigna de cinema Cinema Armilla ca si faet in Abas in Casa Coni. Sa prossima proietzioni iat a essi su binticuatru 'e trèula, si nd'eus a torrai a fueddai. S'ollu sinnalai puru u' atru u' atru bellu festival ca esti su Sardegna Archeo Film Festival in Monti Pramma, cinema e archeologia suta a is steddas, su cuatru e su cincu de de trèulas in s'area archeologica Monti Pramma a partiri de is noi oras, custu agatais totu s'eventu, totu su programma de s'eventu in s'arretza e un'atru festival Vulcani Blues nel Montiferru 2025 funt tres atobius, tres cuncertus intre musica e maxia in Santu Lussurgiu, Su cincu, est a nai crasi, cun La Quarta Classe, unu trio folk punk ca est nàsciu in Sardigna in su duamilla e bintitres, totus is atòbius si faint in s'antica in s'antica dimora del Grucione me in Santu Lussùrgiu ingunis agatais su su programma me is arretzas sotzialis. Serraus cun unu un'eventu ca est una passillada, una passillada turistica, una passillada a sa scrobetta de is contus de sa de sa citadi de de s'estiu, de s'istadi, Vintage Poetto, Racconti della città estiva, su dexi de su mese 'e trèulas a is noi oras, acanta de su chiosco Le Palmette Beach Club ca est unu eventu apariciau de Arasolè. Podeis mandai una mail a booking tzitzigorru arasolè punto com po prenotai e a nosu de Novas si podeis mandai una bella mail eventus rts novas tzitzigorru gmail punto com Po si sinnallai totu is eventus chi seis aparicendi, chi nci funt me is biddas de bostas, chi 'oleis, chi si 'oleis contai callincunu eventu, culturali, musicali, cinematograficu, de calli si siat tipu, si podeis mandai una mail detalliada e nosu ndi torraus a fueddai me is prossimus atobius, me is prossimas puntadas de RTS Novas. Deu si torru gratzias po s'ascutu, po s'atentzioni. In custa puntada e si donu appuntamentu a cida chi 'enit cun un'atra puntada de RTS a Novas. Adios e bonu merì.